tawonani ronani ronani ronani amainda bambo tawonani ronani yes guys uh, tiyankhulereko zinthu ziwiri zitatu mwazidziwa zimene wachita uh, Baltasar He, Engonga eh, munthu wamkulu wambiri eyero nde mm, zimene zachitika zija mwazionatu azimayi mwaziona azibambo mwazionanso mmene zayendera mujeni ndimafuna tikumbutsanepo pamene popo kunena kuti it doesn't matter what you have in the house kuti chifana kuti abambo aja ali ndi ndalama ndikuti sangapite akazi anu sangapite kunja kukayenda ndi munthu akhoza kupita bopita kunja kukayenda ndi munthu mkulu ameneyu watchaya azikazi ama ministers anthu oti ali ndi chilichonse eh? komanso it doesn't matter kunena kuti mkazi mmampatsa chilichonse kaya mmampangira chilichonse kuti sangatuluke mnyumba akhoza botulukabe mnyumbabe mkazi eh? ndi mtima wa munthu zinthu zonsezi ndi mtima wa munthu mmene ulili komanso azimayi Musamaone ngati kuti zochitachita zanu zikhoza kusunga mwamuna m'nyumba. Aa. Mkazi uyu wa ku Equatorial Guinea ndi wokongola chilichonse koma amuna ake anatulukabe m'nyumba kukapanga tchiti kunja. Eh? Ndeno mukamakabayitsa ma injection kaya machanchani m'matakomu kukabayitsa muona ngati kuti zimenezo zisunga bambo pakhomo. Aa. Nde pali anthu ena onena kuti amene uja sangapite kunja chifukwa choti ineyo ndiokongola kuposa Beyonce, ine ndiokongola kuposa ndandani ahihihihi amuna amuna samendela zimenezo zoti ukongola kumene mungayankhule kumakutchulatchulako ayi ayi ine chest yangayi ndikagunda amuna anga sangatuluke nyumba ah, ah, mwatani kodi ndiye simamunatu ameneyo Hmm? Mamuna kuti akhale mnyumba ndi chibadwidwe. Mamuna kutinso atuluke ndi chibadwidwe. So pali amuna wochepa amene anabadwa kunena kuti azilemekeza azikazi awo sangatuluke mnyumba olo kutatani olo kutavuta bwanji. Nde pali azimunanso ochulukanso amene onena kuti olo kuwapatsa chilichonse. Eh? Ali ngati galu amuna ukhoza kuwapatsa sima nyama chanchani komano mwana akabhibha panjapa galu uja apita akadyabe eh, eh, mwana akabhibha ati galu uja apita ndi galu ndi galu Mm? so ndi mmene aliliso mamuna pena pakeso ndiye osati iyayi ineyo akandiona eh, cha- sangakadyeso kunjaso iyayi ndikamdyetsa katatu pa tsiku ah, ndiye kuti basi sangakadyeso ayi ayi ndiye kuti si mamunatu Eh? Inuyo amene mukunenayo ndi mwana wapakhomo oti mukamudyetsa basi apita kokasewera akamfunsa kuti awo bweranitu bwera tidye mwana uja anena kuti ndadya kale kwathu ndiye amene mukuganizira inuyo osati mamuna iyayi eh? ndeno osati iyayi matifandumu yangayi isunga mamuna pakhomo ineyo mmene ndimaphikiramo ndikangophika iye amuna anga sangakadyenso kwina ayi ayi ndesi mamuna ameneyo kaya eh? amatha kusiya zophika bwinozo kukadya zina zake zogulilidwa kapena kukadya zina zake zoti zosaphika bwino ndiye mamuna amene ndiye pamene pangofunika kudziwapo bwinobwino kukhala ndi mamuna mk- mnyumba amene amakupatsa ulemu amene amakusamalira amene samafuna kutuluka ndi chisomo cha mulungu Kukhala ndi mkazi amene angagwirizane nawe kuti iyayi ndili ndi sofa ndili ndi chilichonse mnyumba munomo ndisatuluke ndisakapange zina ndi zina kunja chisomo cha Mulungu tiye tizikhalani osavutikanaso ndi ma bam bam ndi zina ndi zina umaona ngati kuti aa ineyo ndikayika makeup ndisunga amuna anga ineyo ndikatere ineyo ndokongoletsetsa ee chanchani ndisunga banja ee cha ayi ndesi mkazi ndesi mamunaso ameneyo chilengedwe chibadwidwe ndi chisomo zinthu zonsezi zikhale pa munthu ndi pamene munthu amatha kukhala pakhomo bye